depuis a nana a ye baara min kɛ jamana kɔnɔna na u bɛ mɔgɔ hakili sigi a da ka donc problème nin ye an ye AMO ko ye an fana an baw kɔrɔnin man kɛnɛ u b'an bolo bi an bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka tɛ ni tension b'i bolo ka n'i taara ni fɛn fura ka feere kɛ waa naani a bɛ d'i ma kɛmɛ ka waa kelen ni kɛmɛ kɔ donc o ye ATT ka sabu ye de ni nin baaraba de kɛra an bɛ sera k'o baara kɛ hakili na a y'a ye k'a kɛ ka sɔrɔ tubabu tɔw ma ye mɔgɔma ye ale ka AMO in kɔnɔna na i fa ka taa ani ba ka taa ka taa ATT ta la dunyalatigɛ la tɛ si ta la Eh, ka se ka loi de programmation agricole kɛ ka fɛn caman kɛ mali kɔnɔna na ka na ni tracteur dilan usines ye ka na ni fɛn caman ye c'est que jusqu'à présent maliyɛn caman et puis a bɛ bɔ mopti a tun bɛ taa ka congé kɛ ale tɛ taa europe dɛ a tun bɛ don bato de kɔnɔ ka taa ka taa ka taa congé kɛ ka taa jusqu'au nord donc o nord ko in na ka taa ka yɛlɛ fleuve kan donc o ko bɛɛ banna parce que bi rebelle kama ka taa donc an tɛ se ka yɛlɛ en même temps ATT nalen a ka basigi b'a la min na parce que don min a nana a ba su tun donna yɔrɔ min gouverneur tun tɛ se ka taa yen donc a nalen a taalen mɔti a ko k'a bɛ taa gouverneur ko k'a kana taa ko n'a taara ka ko mankan bɛ bɔ a la mais ATT taara jɔ f'a ba su kan ka kasi ka ka tila ka bɔ ka na rebelle min yɛrɛ bɛ yen ka taa rebelle de ye ka taa donc yɔrɔ bɛ sécuriser pour que mɔgɔ kana maga mɔgɔ la donc kɔrɔ de y'a ye hali bi a bɛ lamɛn hali bi ka taa donc mɔgɔba don mɔti mara la hali bi mali la ka taa mɔgɔ de b'a lamɛn karamɔgɔ caman bɛ mali kɔnɔ bi maaba caman bɛ mali kɔnɔ bi eh, jamanatigi eh, mɔgɔ ɲɛnama caman bɛ mali kɔnɔ de ATT u dalen bɛ ATT in na ko saya donc ni maa caman dalen bɛ maa min na n'o y'a da don kuma na n ka tila ka donc mɔgɔ bɛ se ka sɔn kuma na dɔɔni mais ATT bɛ kuma o kuma fɔ a y'a experience de ye eh, a taara ye a ye fɛngɛ liberiya kɛlɛ ban a ye centrafrique kɛlɛ ban donc a b'a dɔn kɛlɛ ye min ye a b'a dɔn c'est pour cela a ko anw ma an kana taa kɛlɛ na n'an donna kɛlɛ la an bɛ bɔ kɛlɛ la waati min na an t'a dɔn ka taa donc ATT ye kuma o kuma fɔ sogo bolo ka dɔn k'a jɛra de n'o tigi ko k'a da ka kan ka don a la o da donlen a ko la ka taa a bɛ se ka fɛn caman nɔgɔya parce que il n'a rien à perdre a ni saya de kɛrɛfɛ ka dɔn a tɛna si wɛrɛ sɔrɔ min bɛ tɛmɛ o kan ale bi a bɛ yɔrɔ min ka dɔn avec fierté bɛɛ b'a bonya ka o bonya kɔnɔna na ka dɔn bi a bɛ min ɲini pour que jamana ba ka sigi a nalen de ale sigi la ka kuma a ko ne ma ninnu bɛ kuma bɛɛ fɛ a ko ni election ko don n ye ninnu bɛɛ bati n ye IBK bati n ye sumala sise bati et donc ne bɛ siran ka mun f'u ye IBK ye ne c'est vrai n ka dɔn a ka kɔrɔ n ye mais sumala ye n dɔgɔnin mais ninnu bɛɛ de la ko bɛɛ bati election hali sini sɔgɔma ni election kɛra ne n'olu cɛ n b'u bati

Kumakan laban ka ɲɛsin Maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma. K'a fɔ Maliyɛn cɛ ani muso bɛɛ la, jamana bɛ yɔrɔ min, mɔgɔ ko kɛlɛ an k'o dabila an ka jamana lajɛ parce que anw mɔkɛw ye fɛn dɔ bila an ye n'o ye jamana ye mais an bɛ position min na n'an ma ta sɔrɔ an bɛ kɛ yeko fila ye bɛɛ ko n ka sira ta mara banna jamana kɔnɔ mɔgɔ badenw banna jamana kɔnɔna bi nafolotigiw de bɛ jamana kɔnɔ hali n'i ye zon ye ni wari b'i kun i bɛ bonya hali n'i ye zon ye alimami bɛna i den kun di ka a tɔ n'i ye jɛnɛya kɛ ka den sɔrɔ ka a bɛna den kun di hali n'i ye fɛn wɛrɛ ye a tɔ n'i sara i su bɛ don a fatɔ ko nafolo de ni bɛɛ jɔra i jɔyɔrɔ la an k'an ka danbe lajɛ k'an ka hɔrɔnya lajɛ jamana sigilen bɛ taabolo min kan n'an y'a yɛrɛ lajɛ ka segin k'an yɛrɛ lajɛ jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mɔgɔba caman sigilen don ka taa donc aw ko k'o ni ala man surun i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen o nɔgɔlen don o da kasa de bɔ o ni ala ka surun ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan an k'olu bɛɛ bila u ka dugawu kɛ anw ye u ka dugawu kɛ jamana ye maa dɔw bɛ yen hakili la ko maa ɲɛnama tɛ mais ala ka maa ɲɛnama don dɔw bɛ étage kɔnɔ ka ala to ala jate donc o maa ba kelen kelen min bɛ yen o mɔgɔ sɔbɛ kelen kelen min bɛ yen n'olu ka surun ala subahana wa taala la an b'a ɲini olu bɛɛ ye u ka dugawu kɛ jamana ye anw yɛrɛ an k'an yɛrɛ filɛ ni bɛɛ ye juguya dabila dɔɔni dɔɔni parce que juguya bɛ hali an ka duw de kɔnɔ mali problème gɛlɛya yɔrɔ ye min ye fa kelen ba kelen u bɛ ɲɔgɔn nɛn fin ka to da kɔnɔ bi jamana in kɔnɔna na bi ba kelen fa kelen bɛ ɲɔgɔn faga ka taa nafolo kan ni nafolo de kɛra fɛn min k'a fɔ ka taa an bɛ fɛn de ɲini fɛn dun ka tɔgɔ i t'o sɔrɔ cogoya dɔ la adamadenw bɛ kari k'o den ani muso ka k'o don k'o sarakati nafolo nɔfɛ mais ni nafolo de kɛra k'an ka fɛn bɛɛ ye an ka danbe an'an ka hɔrɔnya k'an y'a bila jamana bɛ kɛ jamana lafugu de ye donc c'est pour cela cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba bɛ yen musokɔrɔba o musokɔrɔba bɛ yen u ka caman fɔ an ye san'u k'o t'o da parce que o ye diɲɛlatigɛ ye cogo min diɲɛlatigɛ kɛra cogo min o ye o école ye o école ka fisa ni tubabu école ye tubabu école ye min ye ka hakilinaw de sɔrɔ parce que école saba de bɛ an ka jamana in kɔnɔna na ni école fɔlɔ ye min ye i ka du danbe ani an ka adamadenya sigi la cogo min o ye école ba fɔlɔ ye n'o a bɛ fɔ o ma ko l'école de la société n'an bɔra o la ka taa denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ bilakorotɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa école kelen bɛ yen donc école min bɛ se min na ka taa donc a bɛ t'o ta la ka taa carré kɔnɔna na n'an bɔra école la école wɛrɛ bɛ yen n'o ye école yɛrɛ tubabu ka école ye école naaninan n'o ye diinɛ école ye n'o ye école ba ye ka taa donc o ka kan ka ta ka taa ba la kosɛbɛ n'an ye nin naani bɛɛ ta k'a fara an ka danbe n'an ka hɔrɔnya an'an yɛrɛdɔn kan jamana bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔna na bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye n'i ye silamɛ ye i ka kɛ silamɛ ɲuman ye n'i ye chrétien ye i ka kɛ chrétien ɲuman ye n'i ye hali ka dɔgɔn n'i ye hali a ka fɔ ye baaralankolon kɛtɔ la baaralankolon tɛ hali n'i ye ka dɔn hali ni bɛ taa a tɔgɔ ye ka taa ɲɛgɛn de la i ka ɲɛgɛn a kɛcogo ɲuman i k'a kɛ ka pour que i kana saba n'i bɛ dumuni dun i ka dumuni dun ɲuman kɛ pour que a kana dissection bila i la n'i bɛ ka dɔn a tɔgɔ sogo ɲimi a ɲimi ko ɲuman kɛ n'i bɛ fɛ ka ji min a ɲimi ko ɲuman a ji min ɲuman kɛ ni bɛɛ ye ɲumanya kɛ ka tɛ ka da n'i bɛ carré kɔnɔna n'i bɛ goudron da la n'i y'i ka dumuni dun ka dɔgɔ i ka tiga fara kana fili carré kɔnɔ n'i ka kleenex kana fili ni bɛɛ y'i ka soda furan ka jɛ ni bɛɛ y'i ka daba ko mara mali bɛ taa ɲɛ ka da problème foyi t'a la parce que dɔw y'a kɛ ka jira an na k'a fɔ a bɛ se ka kɛ min tun bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛnw ye maa wɛrɛ tɛna an ka jamana in dilan n'a ka d'an ye an ka ɲumanya kɛ n'a ka d'an an ka juguman kɛ n'i ye juguman kɛ i tɛ sa ka sɔrɔ ni ala ma sara i la n'i ye ɲuman kɛ n'a ka dɔgɔ i tɛ sa ka sɔrɔ ala ma ɲuman d'i ma ala k'an bɛɛ hakili di an ka jamana in bɔ gɛlɛya kɔnɔna na jamana in ka bɔ nin na sinon ni n'i bɔra mopti mara n'i bɔra de segu mara la mali tɛ yen donc mali bɛ se ka kɛ cogo di fo maliyɛnw de ka sɔn o de dɔw ka balo saya la dɔw ka balo mɔgɔ faga la o sigilen bɛ bamakɔ yan dɔw bɛ balo drogue feere la an ka bɔ bɛɛ la an ka jamana lajɛ pour que jamana ka se ka bɔ min tun bɛ ne bolo k'a fɔ nin ye shukran